Hello, we are live. Daalụ nụ ụtụtụ ọma, ehihie ọma, mgbede ọma, mgbede ọma mpaghara ụwa niile ebe ị na-ekiri anyị. Anyị abịakwa ọzọ n'ụbọchị taa. Anyị wụ ndị digital business ndị azụmahịa igwe ma ọ azụmahịa dijital anyị eburukwa ọzọ bịa n'ụbọchị taa ya ọ wụ na i lee anyị ọfụma gị hụ na ọ wụghị sọsọ m mụ na ndị mụ na ha na-azụka ahịa soro bịa n'ụbọchị taa anyị bịakwara anyị bịakwara n'ụbọchị taa ka anyị kọwakwa ọzọ uru azụmahịa dijitalụ a bara Uru ị ga-enweta ma ọ wụrụ na i bido ịzụ ahịa dijital a ihe ị ga-enweta karịa ahịa ịzụ ahịa ndị ọzọ ma ọ wụrụ na i bido azụmahịa dijital ọ ya ka anyị ji bịa n'ụbọchị taa ọ mụnwa bụkwanụ nwaada Doris ebikwanụ m Ireland mụ na ụmụaka atọ na di m ana m azụkwanụ ahịa dijitalụ anyị na-ekwu okwu ya na-etinyekwara ndị mmadụ aka ndị chọrọnụ ibido zụwa ahịa nke ha m na-etinyere ha aka ka ha bido gosikwanụ ha otu ha ga-esi mee ya maka ihe ndị oyibo na-akpọ mentor m wụkwa mentor na-etinyere ndị ọzọ aka ka m werezie ohere a nyefee ụmụnne m ka ha bịa kọwata onwe ha tupu anyị ebido kọwa nke anyị ji bịa n'ụbọchị taa ka m nyefee ya nwaada Salome na Belgium ka o bi ka ọ gwa anyị aha ya na ebe o bi ngwanụ nwunye odogwu ọ wara gị
Igbo ndị ọma na-ege ntị ekena m nụ daalụkwanụ ọ kwa nwaada Salome ọ ya na-ekwu okwu anyị abịakwala n'ụbọchị nke taa ka m wetara nụ ozi ọma nke dị na azụmahịa igwe azụmahịa dijitalụ nke anyị na-azụ na mpaghara ụwa niile dị iche iche aha m wụkwa Salome awụ m nne ụmụaka anọ awụ m onye Igbo and ebikwa m n'obodo nke a na-akpọ Belgium ana m asị ka unu were oche unu eweta mmiri weta nnọọ popcorn nọrọ ọdụ ka unu wee nụ ihe m wetara n'ụbọchị nke taa daalụkwanụ rie nne ụmụnne m daalụ rie nne nwunye odogwu daalụ rie nne ewo ka m werezie gaa from Belgium ka m marazie ma m ga-eji ụgbọelu gawa ma ụgbọala ka m ga-eji ka m gawanụ na nke em, Stella Maris na Germany ka m mara ma ụgbọelu Salome ọ dịnụ unu nso ke nke m ga-eji m ga-eji ụgbọelu ka ụgbọala ke nke ga-aka mma ke nke ga-eme anyị ruo ọsịsọ ka hapụ igbu ndị mmadụ oge ngwanụ ka m werezie ebe ọ na m nọ na Belgium ọ dịghịzi anya ka m were ụgbọala gawa ngwanụ jiri ọkụ ọka ekene eze ọkụ ọka ekene eze jiri ya oke ngwanụ nwaada enyefe m gị ya n'aka ngwa were jide gwa anyị onye ị wụ
Daalụ rinne sista Doris from Ireland. Daalụ Chukwu gozie gị. Ndị be anyị ndewo nụ. Daalụ nụ. Afa m bụ Stella Maris Tochukwu Ndịka. Abụ m nwaada bụrụ mama bụrụ nwata akwụkwọ. Enwe m ụmụ n'atọ. Ebi m na Germany. Ebe anyị na-asụ Wie geht's dir. Alles gut? Ja, super. Daalụ rinne. So ka nwanne m nwaanyị si kwu were na just relaxịanụ ka unu soro anyị ghọta ife anyị na-eme. Nwa mgbe nta unu ya-abụkwa part of us. Daalụ nụ. daalụ rinne nwunye Odogwu ngwanụ ka m nyezie onye akụkụ ụlọ ya ka o were kọwatara ya onwe ya Juliet ngwanụ m ma na gị na em, sista Sta- Stella Tochi bi n'akụkụ ụlọ ngwanụ ka m nyefee gị nke a e- ụkwụ ka m ga-ejizi bịa so ọ just m chigafe ụlọ nke a gafe nke ọzọ ya ọ bụrụ na nke gị ngwa were jide biko nwunye Odogwu lọlọ gwatụ anyị onye ị wụ gị gwa anyị ihe ị na-eme ngwa ọ wara gị ọ dị ka netwọk ya na-enye nsogbu daalụ nwanne m nwaanyị Sister Doris daalụ nwanne m nwaanyị sista Doris daalụ rinne n'onu ya bụ nwaada Juliet Chizoba mụ na ezinụlọ m bi Germany mụ na ezinụlọ m bi Germany abụkwa m onye Imo steeti eji m ụmụ ịnọ ana m azụkwanụ ahịa a na-akpọ ahịa digital marketing so ọ ka mma otu unu si bịa nọnyere anyị tata ka anyị nwee ike ịtụle uche n'ihe anyị ji maka ya bịa daalụkwanụ
daalụ rinne nwaada daalụ chukwu gọzie gị em ihe anyị na-ekwu anyị na-ekwu okwu ya uru ị ga-enweta ma ọ bụrụ na i bido i bido ịzụ ahịa igwe anyị na-ekwu okwu ya azụmahịa igwe anyị na-ekwu okwu ya ị ga-eji ya were maa ya atụ na ndị ahịa shop nke ị kpọpere na-ere maka ọ bụrụ na i mepee shop na-ere nke wụ na ị na-azụ ahịa na shop nke ndị oyibo na-akpọ physical shop ya wụ na ị na-azụ ahịa n'ụlọ ma ị goro i mepere shop gị na-ere ọ ndị nọ ebe ahụ gburugburu ebe ahụ ndị ga na-abịa zụ gị ahịa mgbe ọ wụla i mechiri shop gị ahụ shop ahụ emechiela enweghị onye ga-abịa zụ ahịa but ọ bụrụ na ọ na azụmahịa dijitalụ a ọ ga-enye ọ ga-etinyere azụmahịa gị aka ya agagharịa ụwa niile maka na na soshal midia owu i nwe ike ya wụ na Facebook ya for example ya Facebook otu anyị nọ ndị na-ekiri anyị ka nkụ na ogbe anyị na-ekwu okwu a azụmahịa anyị ka anyị na-azụ ndị na-ekiri anyị akarịala ọwụ sọsọ ndị bi ebe ahụ anyị bi bụ ndị na-azụ ahịa ọ ụwa niile imirikiti ụwa niile ga na-azụ azụmahịa anyị na-azụ so ọ ebe o chi dị iche maka ọ bụrụ na i kwu okwu shop ị ga-akwụnụ ụgwọ shop gị ga-ekwu okwu ndị ga-etinye n'ime ya ga-etinyere gị aka na-ere ahịa ma ọ bụrụ nkọsị sọsọ gị na-eme ya ọ bụrụ na ị nwere emergency so shop ga-enwe mmechi but gị bịa kwuo okwu ụgwọ ọkụ ị ga-akwụ mgbe ị ga-abịa mechi ihe ndị a gị hụ na ihe ị na-aga ihe ị e, e, e, na-emefu ga-akarịrị nke kara emebikwanụ ma ị ga-enweta ma ị ga-emezu ya ma ọ na ị ga-emezu ya but ọ bụrụ na ọ na n'azụmahịa ọ bụrụ na ọ na dijitalụ anyị na-ekwu okwu ya na ọ na dijitalụ ka ị na-eme ya ị ga-ekwu okwu shop ị ga-ekwu okwu ndị ga-abịa ndị ga-eme employ ị ga na-akwụ ụgwọ ị ga-ekwu okwu ịkwụ ụgwọ ọkụ ihe niile ahụ ga-eme gị i nwetakwa ego back ị ga-emefu ego buru ibu and azụmahịa gị nwe ihe ga na-azụ mgbe ọwụla and ọ ga-agagharịcha ụwa niile otu ị ga-esi nweta ndị ga-abịa na-azụ gị ahịa ga-akarịrị mgbe ị nọ n'ofu ebe na-ere ya so ebe ahụ ihe mere na o ji wụrụ ihe ibe ebe uru ị ga-enweta ebe o chi dị mma na ibidoro azụmahịa dijitalụ a nke kacha mkpa wụ na nke anya because ihe ọbụla na-eme ka ị ga-ama ihe dị n'ime ya nke anya anyị na-ekwu okwu ya maka na nke anya ihe o bu bịa ka nkụ uru ị ga-enweta n'ime ya karịrị nke ihe karịrị azụmahịa ndị ọzọ ị ga-enweta maka na nke anya hmm, ihe dị n'ime uru dị n'ime ya karịrị akarị ị ga-eme na azụmahịa na-azụ mgbe ọbụla ya ọ gagharịcha ụwa niile mgbe ọbụla ha kpọrọ gị ị nọ ya mgbe ọbụla ha tinyekwara aka na igwe gị a- ị- ha ga-enweta ozi from you ebe o chi dị mma karịa na nke ndị ọzọ ka m were ohere a nyefee nwanne anyị Stella ka ọ gwa anyị ihe o che ga-awụ uru onye ọbụla na-azụ azụmahịa dijitalụ a ga-enweta ngwanụ were jide Stella dalụ rinne sista Doris em ife mụnwa ya-etinye bụ unu ma azụmahịa dijital a bụ ọ ya-eme ị ma na-emefu ị ma na-etufu ego rinne ọ ya-enye gị aka ị na-esevu ego ọfụma because ị sị na traditional business ka ị na-eme ị ya-enweta shop ị ya hmm. akwụ ụgwọ shop ị ya na-apụ everyday ụtụtụ till mgbede ị ya-anọkwa there na-egote nri ị na-order nri then ụgwọ ọkụ ụgwọ ife niile mana ọ bụrụ na ị na-eme nọrụ be gị home office ka a kpọ nya ị nọrụ be gị na-azụ afịa dijital a isevugo ego um rent isevugo bills because ọ i- ego ị na-akwụ na ịnọ n'be gị ka ị ya na-eme and n'obodo anyị nọ na ya ị nwere ike ịhụ- ịmapụta ofu room na ebe i bi o itinye ya na tax a na-enyekwa gị ego back because i ji alụ ọlụ ofu ụnọ avụ i bi na ya mana iwepụta ebe a sị na ebe ị nọ eme your digital business ife na a- ị na-azụ afịa igwe a na-enyekwa gị ndị tax pụta ị na-etinye ya na- iwepụ ịminus ya dịka ego ụnọ gị bụ ego one i divide ya into three iwepụta one a na-akwụnye gị ụgwọ back so ifugo ulu ọ ba ulu ulu ọ ba dị iche iche o rika ife m sị na o rika bụ ọ bụrụ mgbe ọbụla everyday ị ya-apụlịlị ị ya-akwụ ụgwọ ị ya-eji wee jee na shop ị ya-anọ mana ịnọdụ n'ụnọ na-eme ya ị ma nkwụ ụgwọ fuel ọ bụrụ na moto ka ị na-agba isevu ego fuel avụ mana ọ bụrụ na transportation isevu ego ị ya-eji gote transportation ticket wee pụọ je na shop gị so uche dị iche iche o nwerọ ka a ya-esi wee compare fa naabọ ulu dị na azụmahịa afịa igwe erika ị nwere onwe gị ị nwere ike ịnọkwa na ya na-enedo ụmụ gị mana ọ bụrụ na shọp ka ị nọ ị ma mmenwe ya ịnọrụ na ya ịhazi ife ndị be gị ya-eli ị na-emekwa business gị ọ napụrọ gị ncha because if you reach eh, all over the world mana ị nọrụ na traditional business ndị mmadụ ya na-abịa n'ọfịs gị nwerọ that means ị reach all over the world na onye ọbụla at within a short period ị ga-emenwe ya ma ịnọdụ n'ụnọ mana ịnọdụ n'ọfịs gị ị nwerọ that short time ime all these things ịfụgo ya so ọ ya ka m ji sị afịa igwe anyị na-azụ ọ ba ulu rinne ọ ba ulu ulu ọ ba amarọ m ibido taa mụ emego traditional business so I can tell the difference ulu ọ ba erika nwee efe na-ekpọgo ụmụ m ma Spielplatz Spielplatz bụ place um, playground and mana oge m na-eme traditional it was different like Saturday kita kita ka m ma na-abata from office ike agwụchasịa m kaputt kaputt mean ya ị dịgo destroy mana ọ bụ na afịa igwe otu m si nọdụ machasịa mma nwee fedo si ma everything ọ bụrụ oge m na-eme traditional m ma emenwe ya so you see the different the different erigo i relax ya ọfụma maka ọ be gị ka ị nọ ọ bụrụ na ọfịs ị nọ na-eche ịnọ n'ọfịs na-eche kee ife ụmụaka na-eme n'ụnọ kee ife fa na-eri kee nke nwa nke nwa so ifugonu ndị be anyị nya ka m ji si afịa igwe anyị na-azụ o nwere onye na ne benefit from ya so ka a rapụgodi ya from now daalụ rinne sista doris ka end ya ebe a ọ gbaala ya ụkwụ n'eze ọ batara ya bata unu anụlanụ ihe o kwuru ọ sị na ọ wụ na i bido azụmahịa igwe anyị na-ekwu okwu ya ị nwere ike krọs ụkwụ gị na living room gị na palọ gị krọs ụkwụ gị otu ahụ with your popcorn azụmahịa ga na-azụkwa ma gị nwere ike na-esi ihe na kichin itinye nnu gị tinye ose ile anya ma ọ bụ na o nwere ndị kụrụ aka na dọọ gị na dọọ biznes gị azụmahịa gị na-azụ ị nidighị ịga na shọp gaa ma ọ gị achọwa ego ị ga-eji gbara transportation gawa shọp unu anụla ya azụmahịa a ọ ga-enye gị oge gị were nọrọ lekwa ụmụ gị anya mekwana ihe ndị o kwesịrị ka i mee n'ụlọ anyị nwa wụ ụmụ nwaanyị ụmụ nwoke kwanụ ha nwerekwana ike ndị ahụ ile bọọlụ na-esi atọ ụtọ ha nwerekwana ike krọs ụkwụ na-ele bọọlụ ha daalụ rinne ngwanụ ka m nyega nwunye odogwu odogwu na onwe ya ngwanụ sista salome ka m bufee gị ya n'aka ngwa kọtụrụ anyị u- ihe i chere uru ọ bara ịbanye ịzụ ahịa dijitalụ a ngwanụ Unmute yourself. Sista Doris daalụkwa rinne Chukwu gọzie gị n'ohere ọma nke i nyere m n'ụbọchị nke taa iji wee kwupụta ihe m chere na isiokwu anyị a ụmụnne m ekwuola ebe o buru ibu Ị ma na ndị Igbo na-asị ị na-azụ afịa onwe na-azụ a na-ahụ gị anya mgbe ọbụla a kpọrọ gị enweta gị fa ha na-asị 247 ọ ya wụ uru ọzọ ọ bara mmadụ inweta mmadụ 247 adịghị easy ekwuola ọ bụrụ na inwe shọp ihe ndị ọzọ ị ga na-eme ma ọ bụrụ na inwe shọp ị ga-enwe ị ga-enwe oke ebe afịa gị ga-agaru a gaghị na-enweta gị na azụmahịa n'ihu akwụkwọ 247 mana azụmahịa anyị a ọ ga-eme gị nnọọ ihe bara uru advantage ị ga-enwe wụ mgbe ọbụla mmadụ chọrọ gị ya enweta gị ị ga na-enwe ike ị ga na-eji azụ ya nnọọ that's ihe a ndị obodo oyibo na-asị unstoppable yes ụtụtụ ehihie na mgbede mmadụ mere gị ozi i buru kọmputa gị i buru telefonu gị i wee saa fa ajụjụ i mee ihe ọbụla ị chọrọ ime ọ bụrụ na sọpọtụ ka ha chọrọ n'aka gị ihe ọbụla ha chọrọ inweta maka azụmahịa ị saa ha ajụjụ gị na ha enwe ihe a na-akpọ tranzakshọn ihe a na-akpọ tranzakshọn bụ na mgbe ị rere afịa gị enwe ihe a na-akpọ mkpebi na a zụọla azụmahịa e kwuola ya ọ bụrụ na ị nwere traditional shop ị gaghị emeli ya ị ga-echewekwa ruo mgbe a mepere shop gị nwere ike ire afịa ebe o shiri bakwa uru wụ na o- um, oge worldwide agaghị awụrụ gị nsogbu mmadụ ga-anọ na obodo anyị wụ naijiria gụnwa gị nọrọ na amerịka gị ire afịa gị time zone is not a problem ebe ọwụla ị nọ obodo ọwụla dị iche iche ị nọ global visibility ị ga-anọ ebe ọwụla ị nọ i wee ree afịa gị nsogbu adịrị gị ya enyekwa gị ohere i wee kpakọ ụzọ gị ọnụ ihe a na-asị flexibility kedu ife m mere mean mgbe ị chọrọ ịzụ afịa gị gị zụọ ya ọ wụghị nke ị na-asị ọ kụọla 9 o'clock ọ kụọla 8 ka m bịa pụọ gaa kpape shop maka ma m akpapeghị shop agaghị m ele afịa mba nke a wụ ị chọrọ ịgbape shop gị n'ụtụtụ ị chọdụ gị itinye ya n'iru akwụkwọ gị na ọ wụ mgbede ebe dị ka em 3 o'clock ka mmadụ ga na-enweta m na n'azụmahịa eruo mgbe ahụ ndị ọbụla amara na ọ mgbe ị na-eji emepe ebe ọzọ shiri ma mma wụ na ị ga-enwe ohere wee kọpụtachara ndị mmadụ otu azụmahịa ga gị nwee ihe a na-akpọ global reach ebe ọbụla mmadụ nọrọ ọsị mba kọrọ nọ m gaa na platform m gaa na website m gaa n'ebe dị ụta onye agazi ada eche mgbe ọ bịara n'ụlọ gị ọ na-azụmahịa gị ebe ọbụla onye ọbụla a na-anọ wee zụọ ahịa na-enweghị nsogbu ọ ebe o shiri ma mma ebe o shiri baa uru imagine that na gị na ụmụaka gị nọ na picnic na field na beach mmadụ akpọọ gị phone sị gị kekwa gị gị just nọ buru telefon gị ijikwa kọmputa wụ nothing gị were telefon gị ga-ele anya ga-ele anya ga-asị okay ọ dị otu a dịrị otu a dị otu a ngwa mee nka esendelara m gị nka esendelara m gị nka click ebe a click ebe a gị nweta ife ị na-achọ afịa azụgo and ọ ga-eme gị ga-espend ego kama ị ga-espend nweta enweta ego ahụ ị ga-eji kwụ ụgwọ shop were kwụ ụgwọ ọkụ were kwụ ụgwọ gas ya batakwa n'akpa gị ihe a wụ uru nọ ya n'ime ya mere ụmụnne m a sị nnọọ ka m kwuwe ya nnọọ ị hapụ m ebe a nnọọ kwuwe kwuwe kwuwe ife m ga-ekwu ekwu ka nkụ ịgwa gị eziokwu ife m ga-ekwu ekwu ka nkụ so ma ya na-ekwu china ebe ọbụla nọ china la ya YouTube ebe ọbụla nnọọ tiktok enweta gị gị wụrụ your own um, your own boss gị wụrụ ọga nke aka gị ị gaghị eme ndị mmadụ employ kwụwa ha ụgwọ kwa ọnwa mba ọ dịghị ya n'ime maka na ọ gịnwa ji aka gị azụ echi ị chọrọ ịzụ ahịa gị gị zụ echi na ị chọghị gị kpọchie nọrọ n'ụlọ and ị nọrọkwa n'ụlọ azụmahịa gị na-azụ na background ọ ya nwa mere m ji sị na ọ na-azụ automation ya mere ụmụnne m ka m hapụ ikwu nnọọ okwu karịa ma ọ baa na nke onye ọzọ daalụkwanụ rinne wow daalụ nne nwunye odogwu daalụ unu anụlanụ ihe o kwuru ọ sị na ibido azụmahịa a na ọ ga-enwe gị ni- na ọ ga-eme gị ka ị nweta isi ebutekwa ego back na ọ ga-etinyere gị aka azụmahịa ga na-aga ebe ọwụla aga ụwa niile and ọ gaghị awụ ọ- ọ- ọ gaghị awụ ọ gaghị enwe eh, ihe ọ bụrụ ihe ndị oyibo na-akpọ ọ ga-enwe ebe ihe ga-elimiti ya from ịga ụwa niile na ihe ọbụla ga na-aga otu o kwesịrị ihe o kwuru so daalụ rinne nwada Salome ka m werezi ohere a nye nwunye odogwu nke ọzọ ka ọ gwa anyị ihe o che uru anyị ga-enweta na azụmahịa dijitalụ ngwanụ sista Juliet
nwanne m nwaanyị daalụkwa ekene m gị so ụmụnne m arụtụchago aka uru ọ bara azụmahịa a na-azụ n'ịntanetị ịghọtago so nke mụnwa na-etinye ọnụ na ya bụ nke a na-akpọ automation because na azụmahịa anyị na-azụ ọ dị automated ịghọtago 24/7 business gị ga na-arụ ọrụ gị na background gị na background na-eklozu sales ịghọtago even ndị mmadụ chọrọ ịsaịnị na your website due to na gịnị your website dị already ha ga-asaịnị immediately sign na your website ịghọtago and ha sign na your website gị na onwe gị nwere ike ịnọdị n'ụlọ ma ọ bụ nọrọ na nọ outside with ụmụ gị na-eme ihe ndị ọzọ ị na-eme mana due to na ọ dị automated ị ga-enweta meseji nekwa na onye sign onye dị otu a asaịnịgo na your funnel even mgbe ị ga-elekwa ahịa ị ga-enwetakwa meseji because na ọ dị gịnị automated and the o nwe ihe a na-akpọ email marketing because na the the the business dị automated so i nwetagodi mmadụ now maybe customer bịara na your chọọ ibido your business chọọ ịma ihe maka business gị the system already dị automated ọ ga na-esendịrị ha meseji ha niidiri while na gị na onwe gị nọkwa na-awọkụ ihe ndị ọzọ ị kwesịrị na-eme so ka ị fụ na Automation na-enyere aka na business especially eh, online digital marketing because ọ bụrụ na traditional marketing ị ma enweta ihe adịka ị ma enweta ihe a na-akpọ automation so ọ ya bụkwa uru ọ bara digital marketing bara and also This automation na-enyere aka very well na digital marketing. So ụmụnne m ekwutechaghị ya ma flexibility o ma global reach ihe ndị a na bụcha uru digital marketing bara. So ka ọ ra m n'ọnụ.
daalụ nwanne m nwaanyị daalụ nne em sister Juliet Chi m gọzie gị unu anụla n'ihe o kwuru ọ sị na ọwụ na ị na-azụ azụmahịa igwe nke anyị nwa na-azụ wụ azụmahịa digital na ebe mgbe ọbụla a kụkwara aka na door business gị na ọ ga-emeghe ọkwa ma ọ n'abalị o ma n'ụtụtụ ọ ya wụ automation ọ na-akọwara anyị ihe ọwụ wụ ọ na-arụnụ 247 ihe ọwụ mgbe ọwụla ọ gụrụ gị n'etiti abalị ị kụọ aka na business a ga-aza gị gwa gị otu ọ ga-esi gwa gị ihe zaa gị ajụjụ ị jụrụ ọ ya wụ ihe ọ chọrọ ka ọ kọọ ya wụ automation ọ na-ekwu okwu ya unu anụla ihe o kwuru azụmahịa ga-eme ma mgbe ị ga na-arahụ ehi ụra azụmahịa gị na-aga ma mgbe ị nọ na ma mgbe ị na-akpọrọ ụmụaka na-aga ebe a na-egwu egwuregwu azụmahịa gị so gị aga ebe ọwụla ị na-aga azụmahịa gị so gị aga ọ ya wụ automation ọ na-ekwu okwu ya so unu ahụla ya ọ ga-adịnụ mma mmadụ ọwụ na ị na-azụ ahịa gị zụ ahịa ọwụ ga na-azụ mgbe ọwụla ma ị nọ ya o ma ọ na ị nọ ya azụmahịa ga na-agara onwe ya ebe o si dị mma so ihe mere na anyị ji na-asị ka ị bịa leregedi nke azụmahịa anyị nwa anyị na-ekwu okwu ya batagodi gị bịa lee o nweghị onye sị gị weta ego bịa legodi ya gị hụ otu o si aga ị bịa lee ya ọwụ na ọ ihe ị ga-emeli mgbe ahụ gị jụwazie kee otu m ga-esi mee ya ee m ma na ihe ee, na ihe na azụmahịa na-anaghị aga aga juru eju n'ịntanetị eziokwu ka ọwụ but kee otu ị ga-esi mata nke ga-aga aga ma ọ bụrụ na i rute nso ọ bụrụ na otu ị ga-esi mata nke ga-aga ọ mgbe ị batara ọ i rutela ọkwa i rute i rute ebe isi azụ nọ mepe ya gị hụ ma uru ọ dị ya ma ọ na uru adịghị ya ị gaghị anọ far gị sị na isi azụ a na i mepee ya na o nwe ihe ga-atata n'ime ya until gị bata mgbe ị batara n'ime ya ee mgbe ahụ gị mara ma uru ọ dị ya ma uru adịghị ya so anyị ji ohere a na-asị gị ka ị bịa lee anya na na ihe onyonyo a ebe ị na-ekiri anyị ị ga-ahụ website anyị chọrọ ofu onye ị chọrọ ka gị na ya zụọ ahịa ma ebe ahụ ị nọ na-ekiri anyị meere onye ahụ ozi gị sị ya na uche gị dị ya hapụzie ya ebe ahụ ọ ga-abịazi mere gị ozi maziere gị atụ otu ị ga-esi bido ihe izuzu ị ga-eme maka na ihe izuzu ị ga-eme ị needighị ịkwụ ụgwọ ọwụla ọ just ịbata na nke ahụ ihe izuzu ahụ i mechazie ya ọwụ na ihe ị hụrụ dị gị mma a gwazie gị ihe ị ga-eme the next step otu ị ga-esi gafee na akịrị ọzọ so ya n'azụ daalụ rinne m ji ohere a na-ekele ndị niile na-ekiri anyị nụ. nwaada nasa marketing from usa daalụ rie nne imela bịa nọnyere anyị n'ụbọchị taa na-ekele m ewerekwa ohere a na-ekele ndị na- ndị n'aha ha na-apụta ahịa na-ekiri anyị nụ. ma na-asị ka ọ dịrị unu na mma anyị ga-abịa unu ga-ahụkwa anyị n'ụbọchị ụka ọzọ na-abịanụ daalụ unu rie nne ka anyị werezi ohere a sị unu daalụ bye bye I love you.
Daalụ.